Nobas in s'inchiesta de sa Procura de sa Repùblica de Casteddu supra s'incuinamentu ambientale chi diat dèpere aer scajonadu sa Fluorsid de Machiareddu pro neche de s'ismaltimentu de sos iscartos de sa de su traballu de su fluoro. Su gip de su Tribunale de Casteddu, a secus de sa richiesta de su pùblicu ministeru Marco Cocco, at emìtiu sete misuras cautelares a gàrrigu de dirigentes de s'azienda de propriedade de su presidente de su Casteddu, de s'iscuadra de su Casteddu Tommaso Giulini, chi no est indagau, e de meres e dipendentes de sa sotziedade Ineco. Sos agentes de su nùcleu investigativu de su Corpus Forestale, coordinados dae su commissàriu Fabrizio Madeddu, custu manzanu ch'ant secuestradu binti ètaros de terrinu in sa zona industriale de Machiareddu intre Casteddu e Assèmini, ca a su chi paret in cue ch'an isgarrigadu iscartos de su fluoro. A pustis de sos interrogatorios de garantzia totu sos indagados an apiu sos domiciliares ma s'indagine naschia ca su Sirvìtziu Veterinàriu at iscopertu unu pore de berbeches malàdias de fluorosi in sos terrinos a curtzu de s'istabilimentu non s'est mai firmada e cussiderande sas declaratziones de unos cantos indagados chi an collaboradu e sichinde a chircare tretos novos a ue che ch'an irgarrigau a cantu paret sos iscartos de sa produtzione de su fluoro. Sos chentu binti milliones de euro de su guvernu pro sa continuidade aèrea in beridade sun trinta, sun arribbados in ritardu de duos annos e annuntziados comente unu contributu annuale e imbetzes sun partidos in prus annualidades. Custa sa risposta de Ugo Cappellacci, coordinadore regionale de Forza Italia, a su presidente de sa Regione Pìgliaru in mèritu a sa chistione de s'insularidade, pro sa cale sos cussizeris progressistas l'aiant pediu prus impinnu. Sa beridade est chi sa Giunta regionale no ischit mancu comente l'ispèndere cussu dinare, dadu chi aiat ereditadu peri una continuidade territoriale duos pro sas tratas minores, ma l'at firmada e ch'at cantzelladu cuss'in vigèntzia pro bi pònnere su nudda. In s'interi chi su presidente de sa Regione torrat gràssias pro trinta milliones, si che faghet futire prus de setichentos milliones de euro a s'annu ca, in su duamiza e batòrdighi, at firmadu un'acordu pro rinuntziare a sos ricursos promòvidos dae sa Giunta de centrudestra e, peus puru, a sos profetos zai balanzados. Cappellacci ammentat chi Pìgliaru paris chin Renzi at afossadu sa zona franca ca la cussiderat unu bisu malu e galu però non bocat a pizu un'àtera idea. Custas fainas mustran sa lìnia polìtica sichia chin s'Istadu, nat Cappellacci, fata de debilesa, terachia, chircande de che fagher colare derrutas lezas chin bìnchidas istòricas. In sa chistione de s'insularidade, concruit Cappellacci, a Pìgliaru l'amus a ammentare, petzi, pro sas promissas ispantosas de s'Hyperloop, su trenu fantascientìficu pro arribare dae Casteddu a Bastia in baranta minutos. Su bintises de làmpadas iscaden sas dimandas pro picare parte a duos progetos de su Servìtziu Civile Natzionale ammaniados dae su Comune de Nùgoro a gàrrigu de su bandu regionale. Lu dat a ischire s'amministratzione comunale. A sa seletzione podent partecipare sos zòvanos dae decheoto a bintot'annos an a èssere oto. sos chi an a èssere impreados pro un'annu in custos duos progetos. Su primu, Lìnea amica con il Comune, cheret promòvere s'educatzione a sa promotzione culturale pro mèdiu de una rete de isportellos informativos multidisciplinares pro sa citadinàntzia europea, sa simplificatzione e sa contziliatzione amministrativa, sa promotzione turìstica de sa tzitade, s'acasazu e s'integratzione de sos citadinos extracomunitàrios. Su secundu progetu, Creare contesti per apprendere, at s'obietivu de contribuire a isvilupare Sa potentzialidade de sos dischentes in s'autonomia personale, in sa comunicatzione e in s'integratzione sociale gai sichinde. Su Comune ammentat chi sas pessones interessadas depene presentare sa dimanda intro sas duas de lunis bintibator de làmpadas chin sa posta eletrònica o chin una racumandada o cunsignandela a manu a s'ufìssiu protocollo. Pro àere prus informatziones o pro sa modulìstica si podet andare a s'ufìssiu Servìtziu Civile Natzionale de su Comune de Nùgoro in Carrera Manzoni o. Intrare a su situ internet de su Comune de Nùgoro. Un'àteru interventu finantziàriu in favore de su setore vitivinìculu sardu chi in custos annos est crèschiu meda siat in calidade chin su binu sardu chi est picande prèmios in totu su mundu siat pro sas oportunidades de traballu chi dat. A secus de sa proposta de s'assessore de s'Agricoltura Pierluigi Caria sa Giunta at dau atuatzione a cantu prevìdiu dae sa Leze regionale de istabilidade chi ponet otichentamiza euru in prus supra cussu prevìdiu dae su Programma natzionale de sustentu a su setore de su binu. Sa delìbera, iscrivet sa Regione, intervenit in su pagamentu de sas dimandas ammissìbiles presentadas dae sas aziendas in s'annualidade duamiza e sèichi sichinde sa gradatòria, Su tantu prevìdiu l'at a gestire s'Agenzia regionale Argea Sardigna. Su dinare postu in campu dae sa Regione mustrat su contipizu de sas istitutziones pro una parte de importu mannu de s'agricoltura sarda, at nau s'assessore Caria. Su setore pro s'ìsula nostra rapresentat un'ocasione de crèschida, semus mezorados meda in sas produtziones de calidade, Depimus però aumentare sa cantidade chi, rispetu a àteras regiones de Itàlia, est tropu paca. Amus unu pore de aziendas novas chin zòvanos chi bi traballan e custu est de bona ura pro su venidore. No est andada bene sa trasferta in Lombardia de su Nùgoro Softball. Contra a su Caronno at pèrdiu ambas garas bàlidas pro su segundu turnu de torrada de s'Italian Softball League e duncas abarrat ùrtima in sa classìfica de su Girone A. Chi non fit una passizada, sas nugoresas l'ischian dae prim'e mòghere ca sa formatzione lombarda est segundu in classìfica e est candidada a bìnchere s'iscudeto. Gara unu est acabada chin su puntègiu de ùndighi a unu pro sas meres de domo chi an bintu in bator fratziones, In gara duos est mudau pacu, sas nugoresas semper in dificultade e su Caronno chi at bintu sete a nudda sa gara ch'est acabada prima 'e s'ora cunfirmande sa dificultade de su Nùgoro Softball. Su campionau como s'at a firmare pro tres chidas, s'allenadore cubanu Valdespino at su tempus pro mezorare acontzare su chi no andat pro cant'est possìbile. S'oto de trìbulas, cando at a torrare a comintzare su torneo su Nùgoro Softball at a jocare in trasferta chin su Saronno.